Awa kɔni baasi tɛ yen wuli tɔ bɛɛ alihamudulila ala ka bi diya ala ka hɛrɛ k'i ye ala k'a k'i ni tɔɲɔgɔn bɛɛ awa ne dugawu k'i ye yarabi n'i ye n ka dugawu mɛn a b'i nafa diɲɛ na k'i nafa alikiyama parce que n'i taara a kan k'i banba a kan i bɛ kisi n b'o f'i ɲɛna ɛ mais awa mun b'e la tan foyi tɛ ne la awa nin tɛ kɛcogo kɔrɔ ye fiyewu e ɲɛda ma ne jate awa i fa de ye i ma n'i dogo ne la a ka kan mun b'i la i k'a fɔ ne o de y'a min komi i ko ten n b'a fɛ cɛni dɔ de bɛ kafe kɔfɛ kare ne fɛ ko umaru ko f'ale bɛ ne furu ne dun t'ale fɛ
k'a b'i furu yɛrɛ furu kɔni o ye hɛrɛ nka ni mɔgɔ ɲɛnama don sabula muso n'i kɔrɔbayara a ka kan i ka furu i ka t'i cɛla la nka awa n bɛ kangari gɛlɛn kelen da i ye i k'i hakili to a la kosɛbɛ sisan wagati cɛw u b'a fɔ k'u bɛ furu kɛ awa u t'i furu u bɛ woro de bɔ k'u mago ɲɛ i ka taa. ça va cogo di n'a fɔ ma cɛ umaru mi la. ça tu sais n bɛ ka n fɛ yira awa la ka yira la mais a tɛ ka n jate comme une personne il sage quoi je sais même pas n yɛrɛ t'a dɔn n b'a yira la cogo cogo la bilen. ah mais umaru ne yɛrɛ bolo kɔni denni t'i fɛ a yira yɛrɛ de a plus b a t'i fɛ. e kunkolo cɛ o cɛ kan da la a t'o si fɛ ne bolo a ye jikalan fɛnw bɛɛ b'i kan bere k'i bugɔ cɛ a ko to yen sa somakɛ dɛsɛlen don ka fara kungo la wara a gɛn sa a kin mais kun min na a dɛsɛlen don ka fara a la a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la halisa ne bɛ se k'an tenter o mana kɛ cogo o cogo sa umar mais denni y'a yir'i la yɛrɛ de a t'i fɛ quoi ou bien umar ne kɔni bolo solution kelen de b'a la i sugu yala dɔrɔn a banna n ka cɛ o kuma ma se yɛrɛ ou bien o kuma ma se i ka comportement falen
muso ka k'i fɛ fantanama o ka wusa ka k'i fɛ famanama c'est que n'a kɛra i fɛ famanama c'est que a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n bɛ fɛ nin ka kɛ n fɛ
i n'a fɔ foyi tɛ n bolo quoi o bɛɛ bɛ se aa umaru mais denni man'a yir'i la yɛrɛ la a t'i fɛ o kan kan ne ko i bɛ système yɛlɛma dɛ a doni min bɛ ne kun n y'a sigi ɲɔgɔn mɛ quoi a tɛ se ka taa An ka Umaru a bɛ kun ne kɔni bɛ min dɔn a fɔ kɔni e ka doni y'i yɛrɛ ka doni de ye. N ka cɛ kan'o fɔ sa. Aa mais ne ye san mun fɔ. An bɛ teriya la n'a san joli ye. Tiɲɛ yɛrɛ si.
Mɔgɔ kelen bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko la dɔrɔn toi seul n'o tɛ ne tɛ mɔgɔ si de la bilen. Mais Umaru ne y'a dɔn ne bɛ se k'i dɛmɛ a ka di ne ye k'i dɛmɛ fɛnɛ mais denni ma k'a jira A plus B i ka ko man d'a ye fɛn i i kunkolo cɛ o cɛ kan da la a t'o si fɛ. N ka cɛ teriya dabɔra mun kama. Ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn sutura.
Bon ne bɛ fɛ i ka n dɛmɛ.
Ok n ka cɛ an kɔni an b'an se kɛ. Wayi dɛ. Ah! Ne yɛrɛ t'a dɔn e bɛ se ka kɛ cogo min ka dɛsɛ ka jɛ musonin kelen kɔ e ba min y'i wolo kalo kɔnɔntɔn e jɛra o sin kɔ e ko e tɛ se ka jɛ nin denni kɔ a b'i bolo yen nɔ

est-ce que i bɛ ka n faamuya ne tɛ kulonkɛ yɛrɛ de la i ka di ne ye n bɛ fɛ ka chance kelen ɲɔgɔn na
a t'i la ko ne bɛ ka awa jɔ awa
Ɛɛ Jakite.
Ee sabali.
C'est comment? Aa i yɛrɛ i ye n bila dɛ. Ee walayi a kɛra tile fila caman yɛrɛ de. Aa sabali aa ne yɛrɛ ma se k'i ta in faamu. K'i tunun tan i tɛ se n fɛ yɛrɛ tun bɛ kɛ ne kɛrɛfɛ waati caman baaradaw la. I k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya ye waati de ye. Waati min na ne b'e ta ka na n'e ye baarayɔrɔ in na o don ni bi tɛ kelen ye dɛ. Jati jati.
N'a ma ɲɛ k'e ye ne dannaya minɛn fa ne ye. a ka kan ne fɛnɛ k'a to i ka baara kɛ ni i hakili ye k'a sɔrɔ ne tɛ baarayɔrɔ ka taa ɲɛ ne y'a ye o bɛ e yɛrɛ dusu la ka tɛmɛ hali ne kan o de kama ne ye baarayɔrɔ in to yen k'a to i k'i sago kɛ bari n b'a dɔn don min tɛ bi ye ne bɛ baarayɔrɔ in nafa dun k'e to balolen o de kama ne yɛrɛ ye n mabɔ baarayɔrɔ in ko bɛɛ la ka n ta kɛ n ka cimisɛnnin wɛrɛw ye n'o tɛ k'a fɔ n y'i bila ne tɛ se k'e bila bari e kɛra ne dɔ de wa e kɛra i n'a fɔ ne balima de bi ɛɛ ni ne tunun'i la kan'a ɲini yɔrɔ jan ne ka da yɛlɛlen don i ye su ne ka da yɛlɛlen don i ye tile i ye kɔrɔfɔ faamu kɔni n y'a faamuya aa sabali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ mun fɔ bilen kɔfɛ komi i yɛrɛ kun nana bɛn n nalen dumuni dumuni kan ka na sisan an b'a la an bɛ dumuni dɔ kɛ n ma d'a la ni n bɛna se k'o kɔnɔ aa sabali i filɛ e tɛ falen de quoi non n kan ka taa ci rendez-vous dɔ de bɛ n bolo donc ni n ma t'o la sisan dɔrɔn N y'a faamuya sisan sinon o tun bɛ ka kɛ juguya ye dɛ e ye non juguya tɛ kow de ka ca n y'a faamuya sabali a basi tɛ e bɛ ka cɛla ni kan to awa a dɔn k'a fɔ hadamaden jara bɛ fɛn fɛn faga o ma jufa wa awa a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ka di ne ka cɛ awa i miiri dɛ dimi bɛ ne ka cɛ kan bi n'a kun bilali e kan e kun bɛ yala k'an ɲini su ani tile mais hadamaden i bɛ girin nidungɔ bɛɛ kan o bɛɛ t'i nin ye dɛ o bɛɛ tɛ se ka k'i ka hɛrɛ awa a dɔn k'a fɔ fɛ k'i furu de y'a mɛn awa ne ko n bɛ se ka kuma kelen f'i ye yala mun ne yɛrɛ kɛra e m'a fɔ k'a bɛna ne furu de wa o tuma nin duguba in na muso furuta banna fo ne kelen a y'a to sanga ni lagila fara ka bɔ ne da awa e yɛrɛ b'o dɔn ko muso furuta ma ban k'a dan to e kelen mais a ko k'a bɛ e de fɛ i fana k'i kosi ala sa ɔ bon a fɔ a ye ko ne ko ko n t'a fɛ a yɛrɛ ka na yala ka ne ɲini jango ko n k'a ye jango n k'a ye ɲɛ la mun de kɛra i fara n na ha abi
a san npogotiginiw mun b'u fɛ u t'olu fɛ dɛ fo mun ye tile k'u ɲa ma den kari a fɔ ne sɔnna umaru la o tɛna kɛ e ka hɛrɛ ye o tɛna kɛ umaru ka hɛrɛ ye anw minnu ye umaru génération ye an si ma muso furu ŋaniya siri fɔlɔ kuma tɛ kɛ ka muso furu umaru ye bi alhamdulilayi umaru ye a ŋaniya siri k'a bɛ furu a fɔ umaru ye furu tɛna dɔ bɛ jurumu na ka dɔ bɔ umaru ye jurumu na mais a bɛ ka girin mun nɔfɛ o ka sira t'a la yɛrɛ kɛ kuma tɛ kɛ furu a b'i bolo

kɔfɛ kare in na jɔn den ye e bon ne m'a dɔn ni i bɛ se ka ne fa dɔn tan dɛ barisa ne fa tuma bɛɛ a bɛ taa an village la ka taa foro sɛnɛ ninnu de kɛ o de ye tiɲɛ ye sinon ni e fa tun bɛ yan ne tun b'a dɔn a ni ne tun bɛna ɲɔgɔn dɔn sabula an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ɛɛ n denkɛ i yɛrɛ i bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ i ladamunen don kosɛbɛ ɛɛ n bɛ mun f'i ye Denkɛ to i ka taa misiri la sabula i ka diinɛ ɲɛɲini o ka ɲi kosɛbɛ hadamadenya la o ye tiɲɛ n denkɛ n bɛ ka mun f'i ye i bɛ k'a faamu to i ka taa misiri la komi ne yɛrɛ tatɔ filɛ misiri la misiri jɔra ka ban i y'a faamuya ok n denkɛ an b'a kɛ ten n'i taara i bɛ n ka foli fɔ Awa
n denkɛ e n'Awa bɛ ɲɔgɔn dɔn de awɔ ne n'Awa bɛ ɲɔgɔn dɔn aw ye ɲɔgɔn dɔn min n'an bɛ taa ekɔli la souvent ne n'Awa bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔli taga sira la tuma bɛɛ ee i m'a dɔn diɲɛ tɛ foyi ye e fa ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn a filɛ ne den n'e bɛ ɲɔgɔn dɔn denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn sama ka se ɲɔgɔn ma n y'a n y'a mɛn ni n sera n b'i ka foli fɔ a ye n y'a mɛn amina yarabi n ka dugawu b'i ye
A don fɔ san joli min nɔfɛ ko min fɛ o ma mun kɛra ne ko mun ne yɛrɛ kɛra dɛ u ma mun fɛɛrɛ b'o de kɛra n tɛ fila fiɲɛ na ni mun wɛrɛ bɔra kama dun na k'i bɛ ne nɔfɛ a b'i faga o don mowɛti mowɛti ahan donc mowɛti quoi fɔwɔti
dusute kɔnɔ san kun b'a sɔrɔ kɔni e kun ye nin ko in bɛɛ bila
Awa.
Naam. Kori baasi tɛ yen.
Baasi foyi tɛ yen. Ee ne yɛrɛ ni kamalennin dɔ ye ɲɔgɔn ye o dun ko ko n k'a ka foli f'i ye ɛɛ nin bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ dɛ wa a bɛ i n'a fɔ a ladamulen don kosɛbɛ a ko n ma k'a tɔgɔ ko Umaru a y'a gɛlɛya n ma ko n k'a ka foli f'i ye

i b'i den di mɔgɔ de ma mɔgɔ min lamaralen don mɔgɔ min ladamunen don nin kamalennin bɛ bolo min kan bolo ɲɛnamaba a m'a ka so yɔrɔ fɔ n ye dɛ nka n ka jateminɛ cogoya la nin bɔra du maralen kɔnɔ nin bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ wa i m'a dɔn nin kamalen a maralen don cogo min a ladamunen don cogo min n'i y'i den ta k'a d'a ma a tɛ b'i jigi kɔrɔ abada wa a b'i jigi fa kosɛbɛ bɔn komi e ko ten tɔ ne tɛ nin cɛnin jogo dɔn sinɔn e tɛ nin fɔ n ɲɛna komi i ko ten baasi tɛ n fana bɛna n ka lakɔlɔsiliw boli a kan ani n ka jateminɛw ani n ka fɛɛrɛw cogoya la
n'i ko ten tɔ ne y'a mɛn ne bɛ taga n y'a mɛn a kɔni bɛ sɔn ka mɔgɔ faga dɛ aa bi denw kɔni Ee ala ka hakili ɲuman d'an ma tu sais sɔ aa awa ka ko bɛ ka taa ka ne dan
aa umaru ne kɔni bɛ se ka kuma kelen f'i ye adamaden i b'i sigi i sigi ni ko ye ko min bɛ ban mais ko min tɛ ka se ka ban ne ka bolo solution foyi t'o la mais tu sais problème yɛrɛ ye min ye ɔ a b'a la ko waye ko ni momɛdi ye ko dɔ kɛ ne la a dossier o b'a yɛrɛ ka fa ni momɛdi bɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn mɔmɛdi kelen kelen an mɔmɛdi an mɔmɛdi bon umaru ne bɛ sa n fɛ sisan il est temps k'i y'a jira dennin in na sunɔgɔ ma dɔn a fɔgɔni ye dennin bɛ ka boliboli min nɔfɛ o ye mɔmɛdi mɔmɛdi yɛrɛ t'a fɛ yɛrɛ nin ye kabako ye mais ne ye solution dɔ fɛnɛ faamu an bɛ mɔmɛdi ta ka na mɔmɛdi b'i sigi ne bɛ sigi e bɛ sigi an bɛ ci di mɔmɛdi ma a k'a kɛcogo dɔn quoi saka

Awa awa awa n lamɛn san joli n b'i nɔfɛ i tɛ ka n lamɛn o tuma mun kɛra i miiri dɔɔni i k'i kɔfilɛ n na n bɛ ka tugu i kɔ i n'a fɔ saga n'a mɔnɛ ne ni maa si tɛ ka ɲa a la an ka so kɔnɔ ne tɛ ka ne ne dɛsɛra ko fɛn bɛɛ de la hali bɔra

an b'an ka taa fɔ mɔgɔ den ala kama u bɛ n ta sɛmɛ wɛrɛ fɛ i y'a dɔn sisan yɛrɛ de nin ko in bɛ ka ne tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ n ni ala cɛ mais n'i ye miiri a kanu bɛ n dusukun na n tɛna se ka foyi de k'a la aa umaru mais depuis bi tɛ ne b'a f'i ye kɛ k'i sugu y'a den na n'a ma ɲɛ a bɛ ka koba kɛ tantôt a bɛ k'i sɛgɛn u n'i y'a dɔn i tɛ se k'i sugu y'a la a f'i fa ye il faut ka t'i présenter a fa la il paraît que ne bɛ kuma minnu f'i ɲɛna i bɛ to ka ɲinɛ ne y'a f'i ye n b'a fɛ a ka kɛ n fɛ n fantanama o la souvent hali n'a bɔr'a kalama ko fɛn bɛ n bolo a tɛna fili a yɛrɛ ma o ye tiɲɛ mais umaru den dɔ ka ko min kɛ la o tɛ ka bɛn ne yɛrɛ ma de quoi fɛn o fɛn daminɛ ka gɛlɛn c'est que laban ka di ne bɛ n banba halisa n'i banba sira ka jan kɔni mais a bɛ se
awa n'i bɔtɔ ye min n bɔtɔ n terimuso fɛ ee awa ne m'a f'i ɲɛna i ka dɔ bɔ yalaba in na i k'i sigi so yasa ni furubaga nana a k'i sɔrɔ so ɛ i fa ye ne mun ye ne lajɛ kɛ teri foyi tɛ ne la ne tɛ so kɔnɔ n bɛ misiri la awa lajɛ i ka dɔ bɔ yalaba la muso yalakɛla sɔn bɛɛ bɛ d'a la hali sɔn min t'i la o bɛ da ye

N dɔgɔ e ma ka taga min e jɔ to n'i m'a fɔ an bɛ kɛlɛ dɛ e n'i y'o to sa n'an taga cɛ e yɛrɛ fɛnɛ

wa fantanya yɛrɛ t'a la setigi n'a ka nafolo fantan ni kulekule b'i sago k'a furumuso la nka hɔrɔnya kama bɛɛ ka k'i sugu la e bɛ jɔ mɛ ne tɛ ka se ka fɛn kelen kun bɛ ta in na ne ye ji kalama bɔn i kan ne y'i bugɔ bere la o bɛɛ la walasa i bɛ se ka fara ka bɔ n na i tɛ ka se ka fara ka bɔ n kɔ i b'a fɛ ne ka mun de k'i la a tɔ tora sa n y'i faga dɔ walasa ne umaru min filɛ nin se sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ne fa ye nka ne mago bɛ muso de la

n bɛn'i ci sabali fɛ i bɛ taa i b'a fɔ a ɲɛna ko n kan ka voyage sini e awa i k'o to yen pewu n ye n ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ban n ni sabali tɛna se ka ɲɔgɔn ye ɔ i bɛ taa i b'a fɔ a ye sini n kan ka voyage nka ko baarakɛlaw tɛna baara dabila u bɛna continuer ka baara kɛ a cogo kɔrɔ la e k'o to yen k'i teliya i ka taa n ka ci fɔ n'i taara i k'i teliya i ka na i ka ci bɛ n yɛrɛ bolo Gofi. I teliya. I k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ. Awɔ.
Ah, la vie. O de y'a to n'i y'a ta k'a layɛ so kɔnɔna na furukɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛla bɛnbaliya caman bɛ yen k'a sababuya kɛ cɛ bɛ mɛnni min k'u nɔfɛ k'a b'u furu n'a fɔra n'i ma jarabi ni awa tɛ o awa in fɛnɛ bɛ fɛ ka ne ka ɲɛnamaya ta k'o don galama la k'a sen d'a ma dɔ wɛrɛ tɛ ka n faga n ma jarabi mɔgɔ wɛrɛ la ko fo mohamed bon mohamed fɛnɛ ale a bɛ mɔgɔ bonya trop ta fo n ma deli ka se ma ka ni awa ye fɛnɛ n ko non a tɛ bo yɛrɛ kɛ ko est ce que a b'a kalama k'a fɔ hmm, k'a fa bɛ baara kɛ ne fa de ka entreprise la hmm, diɲɛ tɛ dɔn ka bɔ ne ye nin bɛ k'a bɔ ne la ko se tɛ ne ye et pourtant n b'a fɛ a ka kɛ n fɛ k'a sɔrɔ se de tɛ n ye mɔgɔ fantanama muso o de ye muso ye ne dun bɛ n jija nin ka kɛ ne fɛ ni fantanama o la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a bɔra kɔfɛ ko fɛn bɛ ne kun o la n bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ n fɛ nata la a kɛra n fɛ ni na kanu na et pourtant n b'o muso de ɲini diɲɛ na n mamuso satɔ tun b'a fɔ n ɲɛna n'i bɛ kɛ maa fɛ kɛ maa fɛ maa min b'i fɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i kun n bɛ ka n mamuso ka sira de ta aa et pourtant n ye layidu ta a ye ko n b'a tɔgɔ da fɛ si de ka gɛlɛn n'o tɛ awa ne bɛ kɛ n ta ye fura foyi t'a la ne bɛ aw ka ci

Bai, a ko k'a mɛn baarakɛlaw bɛ continuer ni baara ye ko. O tɔ ko ɲɛna. O tɛ baasi ye. Awa. N'i y'a ye n bɛna taa voyage la. K'i to yan. N ka dannaya de b'i kan. A ka di n ye i k'i sigi yɔrɔ kelen yanni n ka na ka bɔ nin voyage in na n'i y'a dɔn i tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen yanni k'an na a to n b'i bila ka taa village la. ee taa ka Mohamed to yan. i ko jumɛn.
ayi bon n y'a mɛn.

awa i ye kuma min fɔ sisan a tɛ se ka passer n'a ma ɲɛ k'i masa voyagera k'i to sokɔnɔna la o ye dannaya dɔ de ye i ma fɛn o fɛn k'i masa ɲɛna i kana fɔ k'i b'o k'a kɔ n'an ye nin kɛ sisan n'an denw ye nin kɛ an bɛ se ka mun de f'u ye Mohamed dɛ e yɛrɛ de bɛ siran kojugu sinon ne ye kuma bɛɛ f'i ɲɛna han bon a taara voyage la an mɔgɔ fila dɔrɔn bɛ n'a ye jɛ i bɛ se ka si yan yɛrɛ même i bɛ k'o kuma fana caya ne ɲɛ bɛ nin na cogoya min na dɛ e ne tɛna yan nɔ ne bɛ taa so

Awa n tɛ awa ye de awa
awa mun de kɛra ayi awa ko dɔ bɛ yen nin tɛ kɛcogo ye fiyewu awa mun de kɛra n y'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ba tɛ yan nka awa i fa de ne ye dɛ n delila ka kuma in f'i ye ka tɛmɛ e man ka tɛ ka foyi de dogo ne la diɲɛ sosigi in kɔnɔ awa mun b'i la a fɔ n ɲɛna nin y'a fɔ wagati de dɛ mun de kɛra awa n bɛna kumakan kelen f'i ɲɛna sigida in na yan bɛɛ ka bonya bɛ ne kan wa bɛɛ ka danaya bɛ n kan awa kana na n sigilen da don kuma la mun ka gɛlɛn ma kosɛbɛ mun b'i la nin y'a fɔ wagati de awa a fɔ n ɲɛna mun de kɛra bɔn foyi de ma kɛ n'o y'a sɔrɔ nɔ ko mun bɛ ne la sisan b'a sɔrɔ n'a y'a f'i ɲɛna wa ni bako ta fanfɛla don o jɔrɔ b'i la yɛrɛ o hami tɛ ne la yɛrɛ parce que ne mana fɔ fɛn o fɛn e b'a bɛɛ di ne ma ne kan ka jɔrɔ ni mun ye tuguni a bil'i kunna foyi kɔni tɛ ne la baasi ye n y'i ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen faamu awa ne dalen don i la kosɛbɛ nka awa i hakili to i yɛrɛ la dɛ n y'a mɛn i ye npogotigi de ye wa i kɔrɔbayara i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye bilen awa hun. Hun, hun, hun. n bɛna fɔ wa foyi t'o la.

Ni e tɛ ne tɛna muso foyi furu
mais yɛrɛ ni kuma ye fɔ ka da kun jumɛn de kan foyi i ko foyi mais ni bɔra kalama k'i ye ko kɛ an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la yɛrɛ fɛn dɔ de fɔr'i ye ou bien i ye fɛn dɔ mɛn foyi foyi
i ko fo o tɛ problème ye mais sa bɛ duguma

ko dekorasɔn ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ lasiran ka yɛlɛn trône sanfɛ jate dekɔri ka baara don k'i ka mobili dekore k'a ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ ka signale k'a bɔ mobili tɔw la e ka nin numero in wele dɔrɔn jate dekɔri ko k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ faantan faama ka bɛɛ damakɛɲa dekorasɔn ko sira fɛ wa u ma ɲina dɛ u ye lokasɔn fɛnɛ farikolo da la e maa min mago bɛ basi sɛzi a n'a ɲɔgɔn caman jiw gato anniversaire la jate dekɔri wele dɔrɔn u nakun de don tilala tuguni ni ka kado spécial ta ka k'u ka kiliyanw ye ko nimero min bɛ kɛ sababu ye k'u wele marché la nimero in bɛ appel min kɛ a crédit ɲɔgɔn fila bɛ tila ka lasegin u kun ko jate dekɔri ko k'ale nakun tɛ foyi ye yaasa ka kiliyanw lafiya dekorasɔn ko ani lokasɔn ko la an taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ bɛlɛn kɔrɔbɔ ja aw ni ne an ka taa kɔrɔbɔ jate dekɔ sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ bamakɔ kura ma balima kɔrɔ kɛrɛfɛla la nimero min filɛ dugumala la ni depilasema ka gɛlɛn i ma ni nimero wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a b'i sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagama bɔlen ye ma